hei bịakwanụ soro m kelebe chukwu na chukwu nna na-azakwa ekpere kedu esi na chukwu nna ada aza ekpere onye sịrị na chukwu bi n'eluigwe ada aza ekpere bịakwanụ kenelu m chukwu bịanụ kenelu m chukwu na chukwu azagokwa m ekpere niile m na-ekpe n'akara mgbasa ozi m a gbasatara ụmụ anụmanụ nwanne anyị nwoke chukwu nna na-aza m ya obere obere na-aza m ya nwayọọ nwayọọ ọ zagokwa m ekpere n'isi ụmụ anụmanụ nwanne anyị nwoke ịtọ hei tata ka m na-agafe n'ụzọ na-aga nnọọ na laịn ebe ụmụ anụmanụ ụmụ nwanne anyị nwoke nọ wee yebe ntị oye ka ene ntị m yele oye taja na-ege ka m malụ nke m ma anụchata wee bịa gbasaa n'akara mgbasa ozi m oo. ka ndị ọzọ were na-amụta ife tata m wee nụzie ife na-ada m na-agafere onwe m onwekwa if- onye m gwara okwu emekwe m ka ya sị na m bụ onye onye igbo na-agakwara onwe m o wee na-anụ ka fa na-asị hei na ọfụfụ disemba na m na-anarịrị disemba hei guy anachagokwa m anacha o guy akụkpais anachagokwa m disemba anụnwa ka m je nnọọ jeje nụọ nwaanyị na be anyị ee ama na nwaanyị obodo m nụ n'obodo a mịa ma ụmụaka ha jide nnọọ na m anabagokwe onye nke ọzọ sị hei ị ka na-ekwu okwu mụ agbagoro tiketi agba mụ agbago tiketi na m na-echezi ka ụbọchị ya ruo ma dịdis ma na I can't wait ka m tụọ naija chọrọ nnọọ nwa chọrọ nnọọ nwa be anyị aka be anyị meje nnọọ nụọ nnọọ bido nnọọ mekube famili m na m achọrọkwa akụkọ hei nwaanyị nwaanyị obodo thank God na mụ na ya na-abụ esetugo and agwakwa m ya mana m nwa na-anakwala onwe m mgbe o ji wee chọpụtazie nke a gbasatara ya ọ ya fụsịkwa na azụmahịa onye nke ọzọ sị hei nyakụ ị ka ji nwayọọ ekwu na mụ nwa agbagokwa tiketi na nke m ọ ya-abụ ebe jenụwarị January yes early January because na m chọ ka m make sure na ntụtụ ma pin mụ n'obodo a na onwedị nke a ya-asị na nna bara ka m lapụ na m chọ ị make sure na everything m nwere n'obodo a na m pakịlị ya na-ana ana hei wee wụchaa ntị wee na-egere wee sị chineke nna ekene dịrị ya wee kenee chukwu chịnye aka enu sị chukwu ọka ede mmadụ ịtọ atọghatago mkpụrụ obi fa mmadụ ịtọ atọghatago mkpụrụ obi fa na-achọzi na be anyị na-achọzi na naija ka fa jee nụrụ ụmụazị be anyị at least nke ụmụ nwaanyị na-ebenete ụmụ nwaanyị ya-asalụ di ya fa abụrọ ụmụ anụmanụ dị dọ na ebe a na-akakwugharị ee ụmụ nwaanyị obodo kedosie fa ị fụgo na chukwu na-azaka ekpere ụmụ anụmanụ ịtọ na-ananụ disemba nke ọzọ sị na disemba nke ọzọ sị highest jenụwarị disemba na jenụwarị bụnụ ofu ife ekene dịrịnụ chukwu ọ pụkwara m ife iji wee nye chineke nna ekene ụmụ anụmanụ ịtọ na-ana utu ụmụazị fa mụ n'obodo ahụ utu nwaanyị anụmanụ nwaanyị obodo thank god anụmanụ nwaanyị obodo aka enyepụrụ ha bọtụ ha wee buru okpokoro isi fa na-ana mmadụ ịtọ na-ana ehe ị fụzie na ụmụ nwaanyị ịtọ kịta ya-aga afịa na be anyị anụchalụ fa aka gụchaa nke a nke a kọcha ya ọbụla akụkọ ị fụrụ ya ị fụrụ ya na ọ maka kedu ife gị nwa ka na-eche gị nwa ka m na-ajụ gị nwa na-ele ife onyonyo a ka nọ wit nwa wee na kedu ife ị ka nọ na-eche ị kwadowegokwa ị kwadowegokwa ka ị chọ ka isi gị tọ n'ebe a ngwa na-echekwa o nọrụkwa na-eche na ndị ọ dị ọsịsọ ọya fa anabagokwa nọkwara ebe a oge adịrọzịkwa